ee ndị be anyị daalụkwanụ biko nụ achọrọ m ka unu gee ngwụcha vidiyo a unu gechee ka m gwazie unu ife m chọrọ ịgwa unu o nwere ife dị oke mkpa m kwesịrị ịgwa unu mana geenụ ngwụcha vidiyo a gechaanụ ya rumoring around about eh, evangelist Ebuka Obi that na a na-enwe quarrel and the kind of clash

now look at what we saw very many people i can show you evidences enwe ndị kwegarala millions of naira then na ha chọrọ igo ala of which i refunded all when i saw that the thing did not work now look at the politics that came in from ndị atu sultan ndị ati white garment any well meaning young youth from my local government is not even supposed to even attend catholic church again and i will prove it to you do you know what happened when zion came zion came to buy over 10,000 plot of land of which anyị nwere ya different villages nwere ya na my local government different communities nwere ya so they went to uh, one place n'Obike Ngor Okpala they went there to buy they met one man a na-akpọ uche trade fair a na-akpọ ya Okenze gburugburu onye nwe oriental pillars hotel n'owere hmm. after hospital beside this hospital junction the man wụ onye kpọtara Zion Ministries na-abịa rụọ ihe a n'ala Igbo you understand so now, we, the, we, hold on hold on hold on let me

somebody somebody wee move o jee na the mi- jee na the middle of that place ebe secure na 6000 plot already although zion akwụbere ụgwọ that time but we have agreed to complete ya 10000 plot you know that they went at the middle of that place gas over 1200 plots ebukobi ewepụzi aka ya Hey! Ebuka Obi and his lawyers now withdrew na ha adị azụzi because ha fụgo politics dị ya n'ime. Ụka. Ndị ụka. You saw, you saw what happened. Now, right now, when we saw when we saw what happened there, we now decided to present another place ebe a na-akpọ Amaala Ntu along Eziama to Etche roads because that road dị tiled. So we had meetings, some of our leaders and the federal house member now started pushing ka ọ bụrụ na ọ bụ that place ka a ga-etinye ya. Till today as I speak to you, enwela so many of them who went to Hope Uzodinma ga gwa Hope na ọ hanwa nyere ya prọfesi o ji wee bụrụ gọvanọ na o mekwala ala ka Zion Ministries bịa na Ngor Okpala. What did we do to you as a people? Just because they are fighting customer. na ọ bụrụ na Ebuka Obi bịa na South East ọ bata na Ngor Okpala my place ya adịrụ developed my place is not developed but the advantage nọ there bụ anyị nwere table land and 15 minutes every corner ị nọ na Ngor Okpala hence there is road you will access 15 minutes to the airport to the Imo airport from every autonomous community in Ngor Okpala so that was why they decided to bring Zion there but today as I speak to you now almost some villages abịago that place kecha 150 to 200,000 some nonsense youth ndị e nyere 500 na ha emekwala ala ka Zion ministry wee bata na Ngor Okpala now I begin to ask my people who are you fighting ọkwa otu Chukwu ọkwa otu Chukwu ka a na-ekpere so this is what went on there and a lot of people nọ fa na-ekwu that uh, Zion has decided not to buy land in Ngor Okpala Ebuka Obi did not say these things I'm telling you on camera but people knows that we the indigenes eh, ndị be anyị ụnụ afụnanụ ụnụ afụnanụ ee eh, nke a na-ewutekwu m na ndị ụka sokwa agba onwe ha mgba na nke a mana ụnụ afụnanụ ife mere ebe a onye ahụ ụnụ na-afụ na-ekwu okwu ahụ gọvanọ eziokwu ee eh, ọ na live broadcast JPAC ka o kwuru ife ahụ Ebuka Obi kwuru na ọ ya bịa n'Igbo nọ ebudata ministri ya n'ala Igbo o nwere ife ọzọ m ka chọrọ ịgwa ụnụ ndị be anyị mana ka m kwuchagodo maka nke a ee eh, ụfọdụ ya na-eche kelee ife anyị nwere ikwuru gbasara ife ọ dịka Mbaka ọ na-agwa Ebuka Obi okwu Ebuka Obi na-arịpla ya n'agbanyeghịkwa na o nweghị onye kpọrọ onwe ha afa ee eh, mana o nwere ebe o si metụ ndị ụka ebe a ka ekpere unu chukwu unu esozina mmadụ sowenu chukwu hmm, mana o nwere ife m sị ka m tụzite aka ebe a ọkwa ụnụ nụrụ ife o kwuru Ebuka Obi ministri ya bịara igo ana na Ngor Okpala ha bịara igo ana mana enwee ọtụtụ mgbachi nke wụ na e, etu o si wee dị ha na-akọwa na ọ ndị katọlik gbachiri ha Ebuka Obi wụkwa onye katọlik chọọchị mana etu o si wee kọwa dịka o nwelu ndị alaikọ ife ọ na-eme ụfọdụ asị na ọ dịka ọ nakọsịana ha kọstọma a sị na Ebuka Obi bịabụrụ Ngor Okpala ife achọrọ wụ 10,000 plots of land ka achọrọ na Ngor Okpala 10,000 plots tupu amara agba ama ụfọdụ ndị ụka si Enugu abịa n'etiti ana ọ maakịgoro maka na ọ kwụbeghị ụgwọ si na egobiri ana egobiri ana ahụ ọ wụ na e nwekwara ife achọrọ iji ana mee na ọ ka aghasasịa ife achọrọ ime dịka gọvanọ eziokwu si akọwa ha golu 1200 plots hey alụ na-eme o nwere ife m ji asị mmadụ fewe chukwu o nwere ife m na-agwa ndị mmadụ ụnụ na-afụkwanụ m chee na m na-edifendị ụka ada m edifendị ndị ụka ikpelu chukwu adịghọ njọ site n'ụzọ ụka ọ dịghọ njọ mana ndị mmadụ dị njọ onye jụọ m asị m gị Bible is my constitution ọtụtụ ife ọjọọ na-eme alụ na-eme nke ahụkwa ndị ụka jiri na-agbachi mana dịka m sịbụ na o nwere ife ọzọ m chọrọ ịkọwatara ụnụ sowenụ m ka anyị mechaa ife onyonyo nke a alụ na-eme alụ na-eme ndị ụka si n'azụ ha achọghị Ebuka Obi ka ọ bata Imo steeti ha si n'azụ gbabiri na-agbachisi ana Ebuka Obi tụrụ aka ka o golu ha egolu ha egobiri ghasa ịma na ana ọ ya-ego wee mee ife ọ chọrọ ime ya-anọkọsị ọnụ ụnụ afụnanụ Ebuka Obi achọ ebe ọzọ ọ ya-ego ebe a achọtakwara ya dịzi nso na airport unu ma ka ministry Ebuka Obi dị ndị na-abịa ministry Ebuka Obi abụrọ sọ ndị nọ Naịjirịa a sị na o nwere mgbe a na-agbabu moto esi Lagos moto eju one ma one a na-egbaje nke Mbaka mana kịta ọ họzi Mbaka na-ewu Ebuka Obi a na-agbakwazi ụfọdụ ya agbakwazi si Enugwu jewe na nke Ebuka Obi ebe ahụ ka ọ na-ekwo ekwo kịta o wee chọ ibudata ife a n'ala Igbo ndị mgbachi aka nkụ ma ndị ụka ọ họ na ife ọ na-eme adịhọ mma ma ọ wụ na ọ dị mma mana na ọ dị ka ọ nakọrọ na ha ndị na-eso ha n'ime 6000 plot ọ chọrọ igo atụgọla aka 10000 plot ha jegobili gasasịa plan ya maka ife a kwesịrị ịnọkọsị ọnụ o jekwa ebe ọzọ a chọrọ igosi ya ha jekwa Hope Uzodimma sị eh, na Hope Uzodimma wee na-agasa nke ahụ eh, na-asị o jikwa wee ma ndị sịgasị na ọ ha kpere Hope Uzodimma ekpere o ji wee gbagota wee chịa ụnọ ụka na-agba ụnọ ụka mgba an ebe ọfụ ha sị na o nwetara dịdewere airport ndị akwụzila ụgwọ ma ndị nye 10,000 20 ọtụtụ ego youths na-agbachi echi ha n'aka ha maka etu nsi fie ka ha gbachie ndị a braịbụlụ abraịbụ ka a fụ na Ebuka Obi anọhọ n'etiti ebe a m jiri maka 2000 ụdị a na-enye na election m mechie ọdịnihu m ọ nya ka m ji sị na unu chere na o nwere akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu nya ka m ji sị ka m jụọ kelee ife ndị Igbo chọrọ kelee ife anyị chọrọ o nwere mgbe anyị na-anụbụ ee ụka niile dị na Naịjirịa headquarter ya dị na Lagos na ọ họkwe ndị be anyị wụ ndị isi ụka gasị mana ndị be anyị ju n'ime ụlọ ụka maka na ndị be anyị ka wụrụ ndị ụka ụfọdụ na-ewe iwe na ndị mmanụ ndị ofe mmanụ na ọ hanwa na-achị ụka ndị be anyị na-atụnye tithe na offering ọ na-abalụ ha headquarter na be ha ụfọdụ na-afụ ụka ka ọ na ọ business n'ụdị ife a kwesịkwanụ ịwụ ndị be anyị dị in charge ka e, ọwụ na ahụ ndị ekwenyeghị na ife ụka na-eme gbasara mmụọ n'ime mmụọ kwenye fụta ya n'ụdị azụmahịa ka ọwụ asị na ọ business na ndị ofe mmanụ ka e welu na ndị be anyị nọcha n'ime okay ka m kwenye na ụdị na ọ business ka ọwụ okay ka anyị kpọzie ya na ọ business asịghị ọwụ na ọ business mana ka m soro ụnụ gbaa egwu a ụnụ chọrọ ịgba ọ wụrụ na ọ business ka ọ wụzi ụnụ achọghị ka business bata be ụnụ ndị be anyị ndị mgbachi ka m na-ajụ na ndị kpọrọ onwe ha omenala unu achọghị ka business bata unu ama ụdị benefit na asị na headquarter nnukwu ụka batara be anyị ndị sị na ọhọ ndị be anyị na-achịgasị ụka o nwekwanụ ụka ndị be anyị na-achịgasị ee mana iwe ụfọdụ awụrụkwa kelee ife headquarter ha eji dị na ana ndị ofe mmanụ ọ na-ewute ụfọdụ ma tax a ya na-akwụ ị ma ka nnukwu ụka si adị ọ bụrụ na i jego uh, Lagos Ibadan expressway ka Lagos Abeokuta expressway ị fụ etu Redeem si nọrọ ebe a etu Mountain of Fire si nọrọ ebe a na ọtụtụ ndekwa Prayer City i je Ota Ogun State ka ọ gịnị ama n'Ota ị fụ ka Winners si nọrọ ebe a i je Abuja Lugbe ị fụ ka Dunamis si wee na-achị ebe a o nwere ife wụ na ụdị ụka ahụ ụdị nnukwu investment a etu ọbụla i si fụ ya batala obodo o nwere ife ọ na-eweta ọ kwa Ebuka Obi nọ na Lagos o nwere ọ Seraphic water ka ọ gịnị ka a na-akpọ ya ọwụ na Seraphic water nọ na ka ọ Sephardic water either Seraphic or Seraphic ọwụlụ na ọ n'ala Igbo ụnụ ama ụdị mmadụ ọ na-enye ọlụ ụnụ ama ụdị ndị na-abịa na nke Ebuka Obi ụnụ amagasị obodo e si abịagasị nya ka a sị ka a lụọ ife na ana be anyị ọ bụrụ ndị be anyị ya na-agbachi ọhọnụ ndị ọzọ ndị awụghọ ndị be anyị ọkwa ụnụ na-ebe akwa na headquarter nnukwu ụlọ ụka gasị na enweghị nke dị be anyị na ha bujegasịrị ya n'ezi nke a na-achọ ibute be anyị ebe ọ ya-agbanwere anyị ọnọdụ ọwụgodu na ọhọ ọnọdụ n'ime mmụọ ọwụrụ ọnọdụ ife a na-afụ anya physical things Ebuka Obi ewee sị ka o budata nke ọwụrụzie ndị be anyị awụ nsogbu n'ezienu ndị nabatara ya ndị ọzọ esi n'azụ ma ndị ụka sokwa agba mgba alụ melụ ife m sị ka m gwa unu kedu ife unu chọrọ ndị Igbo kedu ife unu chọrọ hei alụ mere ụka anaghịkwanụ anyị ime omenala anyị sọsọ ebe ụka na-agbachi iwu omenala dị njọ dịka m si gwa unu n'oge mbụ mgbe m chọrọ ịnụ nwaanyị ụka gwagodoro m jee mee anụm nwaanyị n'ụdị nke omenala na nke ụka na-emekwanụ wụ ngọzi n'ụdị nke ụka i kwenyere ụka gwa m jee mee anụm nwaanyị nke a na-akpọ traditional marriage emere m nke omenala sị m mee tupu m bịa ụnụ asị na ọ ndị ụka wụ problem ụnụ o nwere ife m na-ajụ ndị be anyị a na-asị kedu ndị wụ the most successful ethnicity in West Africa na ọwụna ọha Afrịka niile ndị be anyị ee ama m na ụfọdụ ya ajụ m na ọ wụ ụka mere ha ji wee wụrụ ife ha wụ mana ka m jụkwa ọ wụrụ na ụka wụ ife ọjọọ ụka ọ kwadara ha ụka akwadara ha anyị ka na-achị ị bịa na individual efforts anyị ka na-achị n'agbanyeghị ife obodo a na-eme anyị ọ dị ka ụka nwere ife ọjọọ ọ na-eme ọ na-adịrị m ka ị hapụ ụka n'onwe nya awụ nsogbu anyị kịta ndị Igbo kere ife ụnụ chọrọ ụnụ ọ ma ife Ebuka Obi ibudata ụka ya eme ọkwa na ife gọvanọ eziokwu na-ekwu ha nwa ghọtara ọ ma the impact of ụka ebi ebe a be ha a wụ Ngor Okpala ọ ma the impact ọ ma ife ụka ebi ebe ahụ ya eweta nyanwa aha enedi anya nwee ike ọha enedi anya n'ụdị ife mmụọ ime ife mmụọ mana impact business ọ ya eweta alụ ụka ebe ahụ emepe alụ ụka n'obodo ebe obodo ahụ emepe ụdị ụka Ebuka Obi a ka m na-ekwu wute nnukwu ife sogasịa alụọ ya emepe azụmahịa n'etiti ebe ahụ ya akarị ọ ya adịzi ka o si adị ọ ya na-agbasa etu a ka obodo ahụ ebe ahụ esi emepe ụfọdụ eje na-agbachisi na-agbachisi chi ha na aka hei ife mwute o wutewuo m alụ mere ndị be anyị alụ mere ife ahụ ife a ka m sị ka m gwa ụnụ ịjụ ụnụ ndị Igbo kedu ife ụnụ chọrọ kedu ife ụnụ chọrọ unu esolugo ndị gwara ụnụ na ọ ụka wụ nsogbu mana ọ bụrọ ụka wụ nsogbu unu esogo ha na-adafe ka m gwa unu n'eziokwu ọ wụrụ na ọ dị be anyị ka a chọrọ ana ana dị hei m eje bute ya gbaa mbọ gbasie ike fụ na na-abịa alụ ife ahụ maka ama m ụdị mkpọ esi ọ ya akpọ esi ọ bụrụgodu na ọha ife gbasara ife mmụọ ama m ụdị mkpọ esi ife ahụ ya akpọ esi ndị na-abịa ụka ahụ si esi abịa investment ụka ahụ ya eme n'akụkụ ife ewutewuo m o wutewuo m ebe a ka m sị ka m hapụ nụ ya tụnye nụ ọnụ n'okwu a tụnye nụ ọnụ n'okwu a biko nụ gbasaa nụ ife a ọ na ị subscribe biko subscribe ngwanụ ebe a ka m sị ka m hapụ ya